kuti tizathe kulowa ufumu wa kumwamba. Mwina ndi koyamba kuti musegule channel kapena account imeneyi kuti muonere video yomwe ine mtumiki wa Ambuye ndajambula ndizipange introduce kuti mundiziwe. Ine ndi Prophet Ian Ntaba ndipo ndimatumikira kuchokera ku utumiki otchedwa The Will of God Ministries. Ndiye ngati mukufuna kuti mupitilize kuziwa chifuniro cha Ambuye wathu Yesu Khristu kuzera m'maulaliki komanso kuzera ma prophecies omwe ndimalandira mauneneri tapangani subscribe ku channel chimenechi aah ngati ili account ya facebook tapangani follow ndithudi kukakhala ku tiktok ndiye kuti mundipeza aah ku account imeneyi yotchedwa prophet ian ntaba ndithudi tatiyeni tiyikize video imeneyi mmanja mwa ambuye wathu yesu khristu tipemphere Mulungu wamphamvu zonse ndinu Mulungu wachikondi Mulungu wopambana. Mutamandike, mulemekezeke. Tikupemphani, Yehova, mutikhululukire machimo athu. Sesani m'moyo mwathu, sesani m'nyumba mwathu. Tumizani Mzimu Woyera atisuse ife za tchimo lina lililonse lomwe tikuchita m'moyo mwathu, malingaliro, machitidwe. Mulungu wamphamvu zonse, tikupemphani mukatiyerese ndipo tikayere ngati matalala. Tikupemphani muyatsise Mzimu wanu Woyera atithandize ife kuyenda m'njira. ya chiyero. Mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu, ndayikiza video imeneyi m'manja mwanu kuti satana asakatenge gawo lowononga uthenga umenewu kuzera m'matanthawuzo oyipa, kuzera m'njira zosiyanasiyana. Mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu tapemphera zonsezi. Amen. Okondedwa, uthengawu ndi wachidule kwambiri koma ndikuthandizani kuti mumvesese kuzera. Mmalemba, kuzera Mmalemba, chifukwa Ambuye wathu Yesu Khristu a, akufuna kuti ndikamapereka Uthenga Wake, ndisangowupereka a, ndikuthera pompo, koma ndizitha kukuthandizani kumvesesa Uthenga Wake kuzera Mmalemba, kuzera Mmawu a Mulungu, kuti muzitha kutsimikiza ndi mtima wanu kuti izoona Mawu a Mulungu

wawo onsewo awulandire uthenga umenewu. Ndinatulusa mchizungu uthenga umenewu dzulo ngati si ee nditere kuti dzulo ndipo okondedwa aah anthu ena andipempha andipempha ndithu kuti ngati si munthu wandipempha kuti uthengawu ndiwuyike mchichewa choncho aah kana uthenga omwewo ndawuyika mchichewa kuti anzathu omwe amakonda mauthenga amchichewa amvesese uthengawu. Ndithudi. Chabwino, uthengawu ndinawulandira mmwezi uh, omwewu wa August ndipo chaka chomwe chino cha 2025 ndipo Ambuye wathu Yesu Khristu anandipasa uthengawu kuti ndiupereke ku MBC. Uthengawu mchizungu akuti God wants to teach every Malawian a lesson that when he has made up his mind nobody, no one can do anything to change things. Chabwino, ndi mchizungu mmene anandipasira Ambuye wathu Yesu Nkhristu ndiye ndiyesa kutanthauza kubweresa mchichewa. Mchichewa Ambuye wathu Yesu Nkhristu akuti ndiauze a mbc kuti Mulungu wamphamvu zonse akufuna aphunzise aMalawi kuti iyeyo akapanga chiganizo palibe munthu, Wina aliyense amene angachite chinthu chosintha chiganizo chake. Wokondedwa, Ambuye wathu Yesu Khristu akuti ndiuze a mbc kuti Mulungu wamphamvu zonse akufuna awaphunzitse aMalawi kuti iyeyo akapanga chiganizo, akachita chiganizo, palibe munthu olo ndi mmodzi yemwe angachite chinthu china chilichonse. kuti asinthe maganizo ake. Uthenga umenewu ndi omwe Ambuye wathu Yesu Khristu anati ndiapase anzathu awa omwe amagwira ntchito ku mbc, mabwana mpakana mmusi. Tsopano okondedwa, mwina funso nkumati kuti uthenga umenewu chifukwa chani ukuperekedwa ku mbc? Nchifukwa chokuti Ambuye wathu Yesu Khristu akumva komanso akuonera ma program omwe a mbc akuwulusa pa ma radio stations awo komanso omwe akujambula pa wailesi yawo ya kanema. Ambuye Yesu Nkhristu akumva mauthenga omwe akuwulusa pa ma radio stations awo komanso omwe akujambula pa ma. pa TV kapena titi pa wailesi yawo yakanema. Ambuye Yesu Khristu akumva komanso akuonera. Ndipo mapulogalamu anji omwe Ambuye wathu Yesu Khristu akuonera omwe ampangisa kuti andipase uthenga umenewu kuti ndiapase a mbc? Mapulogalamu ake ndi okhuzana ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Wokondedwa ena omwe mwakhala mukundisata kuchokera 2024, Ambuye wathu Yesu Khristu akhala akundiuza kuti Professor Arthur Peter Mutharika ndiye munthu amene iye wamsankha. kuti awine zisankho zikubwerazi. Ndi munthu amene iye wamsankha kuti awine zisankho zikubwerazi za pa 16 September 2025. Pa chifukwa chimenecho Ambuye Yesu Khristu ndi omwe atenga zinthu m'manja mwake kuchita china chilichonse chokuti Prof. Arthur Peter Mutharika awine zisankho zomwe zikubwerazi. Chifukwa Ambuye wathu Yesu Khristu anandiuza kuti palibe chomwe munthu angachite chomwe chingasinthe zotsatira za zisankho zikubwerazi za pa 16 September 2025. Kutanthauza kuti palibe program yomwe wina wake angayambise kaya ndi pa radio kaya ndi pa wailesi ya kanema yomwe ingapangise anthu kukavotera munthu wina wosiyana ndi Prof. Arthur Peter Mutharika mpakana munthu winayo ndi kuwina, Prof. Arthur Peter Mutharika nkuluza. Wokondedwa, palibe chomwe munthu kapena anthu kapena wina aliyense, monga mmene anandiuziranso last time kuti kapena a State House, palibe chomwe angachite kuti asinthe zotsatira za zisankho zomwe zikubwerazi. Ambuye Yesu Khristu anandiuza zimenezo ndipo kwa omwe mmandisatira m'mbuyomu mauthenga amenewo ndidapereka kuti ngakhale a state house ngakhale mayi Joyce Banda sangasinthe zosatira za zisankho zikubwerazi. Apa Ambuye Yesu Khristu andiuzanso kuti ndiuze a mbc kuti ngakhale iwo akutulutsa ma program a mtundu wanji o. khudzana ndi Prof. Arthur Peter Mutharika, kumunyozesa, kaya kumunena, kaya zomwe mukudziwa zomwe amachitazo. Ambuye Yesu Khristu ati ndiauze kuti ngakhale iwo a mbc sangasinthe zotsatira za zisankho zomwe zikubwerazi chifukwa Mulungu wa mphamvu zonse ndi yemwe akum'bwezeretsa pa mpando Prof. Arthur Peter Mutharika ndipo chifukwa choti iye ndi Mulungu wa mphamvu zonse achita china chilichonse chomwe iye angachite ngati Mulungu. kuonesesa kuti zisankho zikubwerazi woulusidwa kuti wawina ameneyo azakhala yekhayo professor Arthur Peter Mutharika ndiye tatiyeni tiwerenge mawu a Mulungu okondedwa tatiyeni tiwerenge mawu a Mulungu tatiyeni tipite ku masalimo mutu uh, 94 masalimo mutu 94 verse 8 kufika 10 timvesese uthengawo Akuti, Vesi 8, Zindikirani, opulikira inu mwa anthu, ndipo opusa inu, mudzachita mwa nzeru liti? Vesi 9, Kodi iye wakupanga khutu ngwosamva? Kodi iye wakuumba diso ngwosapenya? Vesi 10, Kodi iye wakulangiza mitundu ya anthu ndiye wosadzudzula? sindiye amene aphunzitsa munthu nzeru? Wokondedwa, mmene ndanenera muja kuti Mulungu wathu ndi Mulungu wamphamvu zonse, Ambuye Yesu Khristu. Choncho akuti ndiwauze a mbc kuti iyeyo akumva, iyeyo akuonera. Akumva mapulogalamu awo omwe akuwulutsa okhudzana ndi munthu yemwe iyeyo wamsankha. Akuwonera mapulogalamu omwe iwo akujambula pa wailesi yawo ya kanema okhuzana ndi munthu yemwe iyeyo Mulungu wamphamvu zonse wamsankha kuti akhale president wa Malawi kuchokera pa 16 September kupita chitsogolo. Wokondedwa, Ambuye Yesu Khristu akufuna kuti a mbc adziwe kuti mawu aliwonse angauluse pa radio station, yawo uh, chilichonse pulogalamu iliyonse angajambule pa wailesi yawo yakanema zonsezo zikufika pamaso pa ambuye wathu yesu khristu zonsezo zikufika m'makutu mwa ambuye wathu yesu khristu choncho akufuna kuti a a mbc adziwe kuti mapulogalamu awo a pa wailesi pawo komanso a pa wailesi yawo yakanema Mapulogalamu onsewo sangasinthe zotsatira za chisankho zomwe zikubwerazi. Ambuye aonera ndipo amvera mapulogalamu awo ndipo akuti ndiwauze kuti palibe chomwe iwowo angachite ndi cholinga choti asinthe zotsatira za zisankho zomwe zikubwerazi. Ndiye mwina. Iwo sakudziwa nkana tikawerenga ku Masalimo 94 Vesi 8 akuti zindikirani opulikira inu mwa anthu ndipo opusa inu mudzachita mwa nzeru liti? Tsopano a mbc akukhala ngati opusa a mbc akukhala ngati opulikira chifukwa sakudziwa kuti ndi Mulungu wa mphamvu zonse wapanga chiganizo chokuti Professor Arthur Peter Mutharika abwerere pa mpando ndiye kaya azingokhala ku Page House sapanga campaign koma abwererabe pa mpando wokondedwa kaya mukuti ndi wokalamba koma muziwe kuti abwererabe pa mpando chifukwa si inuyo kapena ineyo yemwe tikufuna kuti abwerere pa mpando akufuna ndi mulungu ndipo mulungu apanga china chilichonse kuti profesa arthur peter mutharika abwerere pa mpando ndiye palibe wina aliyense angasinthe zotsatira za chisankho zikubwerazi Ndi zomwe Ambuye wathu Yesu Khristu akufuna kuti ndiwaphunzitse a mbc aziwe kuti ma program awowo akulimbana ndi mphepo, akumenyana ndi mphepo, mphepo yokuti sangayigwire. Ndikutanthauza kuti akumenyana ndi Mulungu. Nkhondo yawoyo sikupita kwa Prof. Arthur Peter Mutharika koma ikupita kwa Mulungu. chifukwa yemwe ali kumbuyo kwa Professor Arthur Peter Mutharika ndi Mulungu wamphamvu zonse. Wokondedwa, Mulungu akafuna kusankha mtsogoleri amasankha ndipo palibe yemwe angachite chinthu chokuti apangise kuti zomwe Mulungu akufuna zisatheke. Sikoyamba Mulungu kusankha mtsogoleri inde ngakhale wokuti ndi wachikunja, inde, ngakhale wokuti si yemwe ife tikumtenga kuti ndi holy, holy kutanthauza kuti wolungama, mmene anali achina Daniele, mmene anali achina Yobu, mmene anali achina Nowa. Koma nkhani ndi yokuti ngati akuopa Mulungu, Mulungu ameneyoyo akhoza kumgwiritsa ntchito, akhoza kumgwiritsa ntchito, akhoza kumgwiritsa ntchito. Mulungu amagwiritsa ntchito wina aliyense yemwe Iyeyo akufuna amgwiritse ntchito. Sikuti akufunika munthuyo akhale ngati Yobu, akhale ngati uh, Nowa, akhale ngati eh, Daniele, akhale ngati ndithu mwini wake Yesuyo kuti 100% ndi wolungama ayi. Mulungu akhoza kumgwiritsa ntchito munthu wina aliyense yemwe iye akufuna kuti amgwiritse ntchito. Ulendo uno Ambuye wathu Yesu Khristu andiwuza kuti akumgwiritsa ntchito Prof. Arthur Peter Mutharika, wamsankha Prof. Arthur Peter Mutharika. Choncho Prof. Arthur Peter Mutharika ndi wake wodzozedwa ndi Mulungu kuti abwerere pa mpando wa u President. Kaya atuluka ku Page House kukapanga kampeni kaya satuluka, kaya tikuti ndi okalamba, zilibe ntchito. Mulungu wamphamvu zonse akuti Prof. Arthur Peter Mutharika abwerera pa mpando. Ndiye palibe pulogalamu iliyonse yomwe munthu angachite. monga zomwe akuchita a mbc kuzera pa wailesi yawo kuzera pa wailesi yawo ya kanema zomwe zingasinthe chiganizo cha mulungu iyeyo walemba walemba nkana okondedwa simukutha kuona kuti ndi mmene tsopano anthu akunena kuti yayi olo atakhala pa wheelchair ife tikamvoterabe olo atakhala kuti wakalamba ife tikamvoterabe Olo atakhala kuti awangotumiza kuti kaya VN ku msonkhano ife tikamvoterabe. Okondedwa taganizani kuti kodi zimenezi zikungochitika chabe? Okondedwa munthu wanzeru akhoza kuziwa kuti ndi Mulungu yekha yemwe angapangise kuti anthu akonde okalambayo, anthu akonde munthu asakupanga kampeniyo, ndikupita kukamvoterabe. Na. Mmene ndale zimakhalira padziko lapansi, zimenezi zikhoza kutheka pokhapokha ndi Mulungu yemwe ali mbali ya munthu ameneyoyo, chifukwa Mulungu akhoza kusuntha mtima wa wina aliyense mmene wachitira m'Malawi muno, kusuntha mitima ya anthu ofunikirawo, nambala imeneyo kuti ikwanire, kuti akamvotere munthuyo kuti awine. Chifukwa, wina aliyense moyo wake uli mmanja mwa Mulungu. Wina aliyense moyo mwake uli mmanja mwa Mulungu. Choncho, Mulungu Wamphamvuzonse akhoza kusuntha mtima wa wina aliyense kuti akavotere munthu yemwe akumfuna. Tatiyeni tiwerenge Yobu mutu 12 vesi 10 kusika mmusi. Akuti, M'dzanja mwake muli mpweya wa zamoyo zonse. ndi mzimu wa munthu aliyense. Chabwino, ndingoima kaye pompo. Yobu 12 vs. 10, M'dzanja mwake muli mpweya wa zamoyo zonse ndi mzimu wa munthu aliyense. Wina aliyense m'Malawi muno moyo wake uli m'manja mwa Yehova. Mpweya wake uli m'manja mwa Yehova. Choncho mzimu wa munthu wina aliyense m'Malawi muno uli m'manja mwa Yehova. Ndiye Mulungu akhoza kugwiritsa ntchito mzimu wake woyera ndikufikira mzimu wa wina aliyense m'Malawi muno kuti akavotere munthu yemwe iyeyo wamfuna ndi zomwe okondedwa zikuchitika pakali panopa nde Ambuye wathu Yesu Khristu akuti ndiwauze mbc aziwe kuti akumenya nkhondo yoluza akulimbana ndi iyeyo akulimbana ndi Mulungu wamphamvu zonse chifukwa iye Mulungu wamphamvu zonse wapanga chiganizo chake ndipo iwowo mapulogalamu awowo sangasinthe chiganizo cha Mulungu Wamphamvu zonse. Wokondedwa, tikuti Professor Arthur Peter Mutharika ndi yemwe Mulungu wamsankha, ndi yemwe Mulungu wamsankha. Kaya apita ku kampeni kaya sapita ku kampeni, azingokhala kaya tikuti ndi okalamba, koma ndi yemwe Mulungu Wamphamvu zonse wamsankha, ndipo a MBC aziwe zimenezo. tiwerenge 2 mbiri verse 2 mbiri mutu 36 2 mbiri mutu 36 verse 22 akuti chaka choyamba tsono cha kirusi mfumu ya persiya kuti akwaniritsidwe mawu a yehova pakamwa pa yeremiya yehova anawusa mzimu wa kirusi mfumu ya persiya kuti abukise mawu mau, mau mu ufumu wake wonse nawalembenso ndi kuti verse 23 atero kirusi mfumu ya persiya yehova mulungu wa mmwamba anandipasa maufumu onse apa dziko lapansi nandilangiza ndimangire nyumba myerusalemu ndiwo ku yuda Aliyense mwa inu, a anthu ake onse, Yehova Mulungu wake akhale naye akwereko. Okondedwa, Kirusi, Chizungu amanena kuti Cyrus, King Cyrus of Persia, Kirusi mfumu ya Persiya, inali yachikunja, koma Mulungu Wamphamvuzonse anaigwiritsa ntchito kuti abwezeretse ana ake onse a Isiraeli. kuchoka ku ukapolo wa ku Babiloni kubwerera ku Yudeya ndipo amange nyumba ya Mulungu the Jerusalem temple ayimangenso so Professor Arthur Peter Mutharika ali ngati Kirusi King Cyrus uyu chabwino anali wachikunja koma profesa arthur peter mutharika ndi mkhristunso ndi kale wokondedwa he doesn't have to be a holy a righteous a perfect man koma mulungu wamsankha kuti amgwiritse ntchito ndipo wanena ambuye wathu yesu khristu kuti chiganizo chake chomubwezeretsa pa mpando profesa arthur peter mutharika nchotsimikizika ndipo palibe angachisinthe, kuphatikiza ma pulogalamu omwe a mbc akuwulusa pa wailesi pawo kapena titi kujambula pa wailesi yawo ya kanema. Ma pulogalamu onsewo sangasinthe zotsatira za chisankho zimenezi. Ndiye mzimu wa Mulungu uli ndi Prof. Arthur Peter Mutharika. A mbc amvetsese zimenezi amalawi mumvetsese zimenezi chifukwa kuchoka pa 16 kupita uku wokalamba mukumnenayo ndi yemwe atakhale pa mpando azikulamulirani yemwe mukumnena kuti sangayende kupita ku kampeni sangayende kupita kaya mma meeting ali mboma kaya sangapange chani ameneyoyo ndi yemwe akukhala pa mpando ndi yemwe atakulamulireni osati chifukwa choti inu mwafuna kapena ine ndafuna koma chifukwa choti mulungu ndi yemwe wamsankha ndiye poti Mmene akunenera ku Yobu 12 vesi 10 kuti, M'dzanja mwake muli mpweya wa zamoyo zonse, ndi mzimu wa munthu aliyense, asuntha mzimu wa wina aliyense, mtima wa wina aliyense, kuti ikwanire nambala yomwe ikufunikayo kuti iye awine zisankho pa 16 September 2025. Wokondedwa, inde tukuti ndi wokalamba, koma tatiye tiwerenge Mawu a Mulungu. Ambuye wathu Yesu Khristu akuti chani? Yobu 12 yemweyo tipitirira vesi 11 kutsika mmunsi. Akuti, M'khutumu simuyesa mawu, monga m'kamwa mulawa chakudya chake. Vesi 12 Kwa okalamba kuli nzeru, ndi kwa a masiku ochuluka luntha. Vesi 12 ndi pomwe titagone. Yobu 12 vesi 12 Kwa okalamba kuli nzeru, ndi kwa masiku ochuluka luntha. Kwa okalamba kuli nzeru ndi kwa a masiku ochuluka luntha. Okondedwa, wokalamba mukumnenayo, Mulungu wamphamvu zonse wamsankha. Mwa chimodzi chomwe wamsankhira, waona kuti muli nzeru. Akuti kwa omwe ali ndi masiku ochuluka, ali ndi luntha. Ngati ali m'zaka zambiri, ndiye kuti ali m'masiku ochuluka pa dziko lapansi pano. Mwa Iyeyo muli luntha. Wokondedwa, Mulungu wathu, Ambuye wathu Yesu Khristu, sayang'ana m'mene ife timayang'anira. Mudziwe zimenezo. Ambuye wathu Yesu Khristu akamasankha munthu, akamasankha chinthu, sayang'ana m'mene ife anthu pa dziko lapansi pano timayang'anira. Tatiyeni tipite ku 1 Samueli.

Ndi komwe mneneri Samuel akukasankha woti alowe mmalo mwa Saulo. Ndi komwe Davide akusankhidwa. Koma anthu angapo akubwera pamaso pa mneneri Samuel ndipo Samuel akupanga. mistake yofuna kudzoza yemwe Mulungu sanamfune poganiza iyeyo ndi maonekedwe ake kuti uyuyu nde woyenerayo so tatiyeni tiwerenge 1 Samuel 15 vs 6 akuti ndipo kunali pakufika iwo iye anayang'ana pa Eliyabu ameneyu mwana mwana mmodzi wa ana a Jesse ndibwerezenso 1 Samuel 15 vs 6 ndipo kunali Pakufika iwo, iye anayang'ana pa Eliyabu nati, Zoonadi, wodzozedwa wa Yehova ali pamaso pake. Vesi 7, Koma Yehova ananena ndi Samuele, Usayang'ane nkhope yake kapena kutalika kwa msinkhu wake, popeza ine ndinamkana iye, pakuti Yehova saona monga aona munthu, Pakuti munthu ayang'ana chooneka ndi maso, koma Yehova ayang'ana mu mtima. Munthu ayang'ana, munthu ayang'ana ndi maso, munthu ayang'ana chooneka ndi maso, koma Yehova ayang'ana mu mtima. Wokondedwa, ife tikuyang'ana kunja, koma Mulungu akuyang'ana mu mtima. Ife tikuyang'ana kunja, koma Mulungu akuyang'ana nzeru, akuyang'ana luntha. Okondedwa, chifukwatu ku Yobu 12 vesi 12 akuti, kwa okalamba kuli nzeru. Mulungu akuyang'ana nzeru, ife tikuyang'ana kunja. Akuti ndi kwa amasiku ochuluka luntha. Mulungu akuyang'ana luntha, ife tikuyang'ana kunja. Ife tikuyang'ana kunja. Ife tikuyang'ana thanzi la munthu, mayendedwe a munthu, malankhulidwe a munthu. tikuyang'ana uhandisamu wa munthu ndi zomwe ife tikuyang'ana mistake imeneyi ndi yomwe mneneri samuel anachita wokondedwa nanenso mu short period yomweyi ya utumiki wanga ambuye yesu khristu andiphunzitsa kuti ndisamayang'ane ndi thupi langa ndiziyang'ana ndi mzimu wanga muziyang'ana ndi mzimu muziyang'ana ndi maso aku uzimu musamayang'ane ndi thupi lanu musamayang'ane ndi maso anu okondedwa sono izi za mbc akuyenera kuti aziwe akuyenera kuti aziwe ndiye kaya akhala kupitiriza kunena kuti profesa Arthur Peter Mutharika ndi wokalamba kaya profesa Arthur Peter Mutharika sangatani kaya sakupanga kampeni kaya sakutani koma aziwe zoti zonsezo zikufika pamaso pa ambuye wathu yesu khristu davide anali wang'ono kwa onsewo m'banja la bambo ake Jese. Koma Mulungu adamsankha, anamsankha. Sanayang'ane age, sanayang'ane age. Ndipo chomwe Mulungu wamphamvu zonse adayang'ana. Wokondedwa, tatiyeni tiwerenge mawu a Mulungu ku Mateyu 12:36. A MBC akuyenera kuziwa kuti inde ndi ntchito, inde ndi ganyu Koma mawu ena alionse onyozetsa, opepera, opanda pake, mawu onse omwe akutulusa mawu onsewo akutulusa mawu onsewo akufika m'makutu mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Zonse akulankhula pa kanema yawo wailesi zikuoneredwa ndi Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndiye pa Tsiku la Chiweruzo akuyenera kuti adzafotokoze za mau onse opepera, mau onse achipongwe, mau onse onyozesa. Wokondedwa, tiwerenge Mateyu mutu 12 vesi 36 akuti, Ndipo ndinena kwa inu, kuti mau onse opanda pake amene anthu adzalankhula adzawawerengera mulandu wake tsiku la Chiweruzo. ndikubwereza, ndipo ndinena kwa inu, kuti mau onse opanda pake, amene anthu adzalankhula, adzawawerengera mlandu wake tsiku la kuweruza, tsiku la chiweruzo. A mbc aziwe zimenezo. Inde ndi ntchito, inde ndi ganyu, koma tsiku la chiweruzo akuyenera kuti adzafotokoze. Chabwino, tingochosa zokuti ndi. yemwe Ambuye amsankha kuti awine zisankhozi. Koma ngakhale atakhala munthu wamba wina aliyense, aliyense akuyenera kuti adziwe kuti mawu onyozesa, mawu achipongwe, mawu opepera akulankhulira nzake, mawu amenewo adzayenera kuwafotokozera pa tsiku la kuweruza, pa tsiku la chiweruzo. Choncho ndi machimo omwe anzathu omwe ali ku mbc akuchita ndipo zimenezi wina aliyense adziwe kuti ngati akupanga akuchimwa kaya ndi ku mbc kaya ndi radio yanji aliyense akunyoza nzake ameneyo akuchimwa akuchimwa basi ndithudi aliyense akutukwana nzake ameneyo akuchimwa Tonse ndi ochimwa koma tikuyenera kuti tilape titembenuke mtima. Koma a mbc uthengawu ndi wanu special and tatiyeni tiwerenge Mateyu 27:29 Mateyu 27:29 akuti ndipo anatula Ndipo analuka korona waminga, namveka pamutu pake, namgwiritsa bango m'dzanja lamanja lake, ndipo anagwada pansi pamaso pake, namchitira chipongwe, nati, Tikuoneni, Mfumu ya Ayuda. Awa ndi masautso a Ambuye wathu Yesu Khristu. Wokondedwa, chipongwe chomwe anthu akumchitira Prof. Arthur Peter Mutharika si okhawo omwe ali ku mbc koma. ena onse kuzera social media onse akunchitira chipongwe profesa arthur peter mutharika adziwe kuti chipongwe chimenechi chikuchokera kwa satana ambuye wathu yesu khristu anachitiridwapo chipongwe ndipo chipongwe chimenecho chikuchokera kwa satana chipongwe ndi chochokera kwa satana koma onse omwe akuchitira chipongwe yemwe Mulungu wam'sankha, wodzozedwa wa Mulungu, adziwe kuti akuyenera kuti adzayankhe pa Tsiku la Chiweruzo. Choncho Ambuye wathu Yesu Khristu amafuna kuti ndapatse uthenga umenewu a mbc kuti adziwe kuti palibe program yomwe iwo angatulutse pa wailesi yawo ya mawu kapena pa wailesi yawo ya kanema yomwe ingapangitse kuti Zotsatira za zisankho zisinthe ndipo Prof Arthur Peter Mutharika asawine akuti palibe. Choncho akumenya nkhondo yomwe sawina ndipo akumenyana ndi mphepo kutanthauza kuti akumenyana ndi Mulungu ndipo sangawine chifukwa yemwe ali kumbuyo kwa Prof Arthur Peter Mutharika ndi Mulungu wamphamvu zonse. Kaya ndi okalamba? kaya sakupita kukampeni kaya mmaganizo mwathu sangayende kupita kwakuti kaya sangapange chani kaya sanganyamule weti kaya sangatani zonsezo zilibe ntchito ambuye wathu yesu khristu akuti ambwezeretsa pa mpando pa 16 september 2025 kupita uko uthenga umenewu ndi omwe ndimapereka ndimapereka uthenga womwe ndatumidwa sindisankha ayi sindichosa sindionjezera koma ndimangobwera ndi mawu a mulungu kuthandizani kuti mumvesese kumapeto kwake ndikupemphani konzani ubale wanu ndi ambuye wathu yesu khristu lapani machimo onse mukuyenera mukhale woyera wolungama opanda chilema opanda chiphuphu mukhale ndithu mchiyero Wokondedwa, pakuti palibe yemwe angaone Ambuye wathu Yesu Khristu popanda kukhala wolungama. Mukhale ndi tsiku lopambana, masiku opambana. Ambuye wathu Yesu Khristu apitirize kukudalitsani ndi kukuthandizani kuti mukhale woyera, wolungama. Amen.